Tikambirane za nkhani yokhuza hotelo imeneyi. Eee hotelo imeneyi ine ndimakonda kuyitchula kuti Amaryllis Hotel poyinyadira. Eya one of the best hotels in Blantyre eti padakali pano one of the hottest hotels in Blantyre. Anyway ee nkhani yomwe tifuna tikambe pano mwina mwazimva kale kuti hotelo imeneyi padakali pano ili pa scandal mm titha kuyitchula kuti scandal. Ine video iyi ndufuna ndingofotokozera abale anga eya inuyo anzanga kuti muidziwe nkhani iyi bwino bwino kuti kuti nkhani iyi ikuti bwanji. Nkhani iyi ikukhuza magulu awiri nene kuti maparties awiri. Party yoyamba ndi eni ake a hotelo imeneyi eh Amaryllis hotel chabwino eya eni ake a hotelo imeneyi. Party yachiwiri ndi bungwe lomwe limasamala ndalama za penshoni ku Malawi. Eya, bungwe limeneli limatchedwa The Public Service Pension Trust Fund. Eya, ine ndimangoziwa kuti pension fund, ambiri timangotero pension fund. Eya, pension fund eh, dzina lake lonse la pansonkho ndi The Public Service Pension Trust Fund, PSPTF ya Malawi. Bungwe limeneli linakhazikitsidwa m'chaka cha 2017 ndipo ntchito yake ndi kutolera misonkho ya a Malawi onse amene amagwira ntchito m'boma. Uh, osati misonkho yayi, koma tinene kuti ndalama ya pension. Eh, pension. Um, wina aliyense salary yake yomwe amalandira ija amamudulako ka 5%. Okay? Amamudulako ka 5%. Ndiye bomanso limaonjezera 10%. kupereka ku pension yako kukusungira kuti ukazakwanisa zaka 60 iwe ndikupanga retire uzalandire ka ndalama kako ka pension mwaona eti eh ndiye aliyense amene akugwira ntchito mboma kapena department ina iliyonse ya boma amadulidwa ka ndalama kameneka ndipo amapanga contribute towards tsiku lomwe adzapange retire eh kuti adzalandire zake za pension nde nanga ndalama zimene zija dzikato zikatoleledwa amatani nazo ndiye bungwe limeneli ili pension fund iyi imakhala ndi board eh board anthu amene amasankhidwa kuti inuyo muli pa board ya pension fund muziyendetsa bungwe limeneli eti ili ngati company ili ngati business payokha ndiye iwowa cholinga chawo ndichoti ndalama ija isungidwe bwino poyipanga invest chifukwa ndalama ija ikangokhala sizigwirapo iyayi kuti mudikire muyambe kuli, kuli, kuli, kulipira lero muzafike 60 years ndalama ija amangoyisunga iyayi amafunika kuti ayipange ka business kuti ndalama ija ikhale ndi ka interest iyayi ikhalebe ndi value anyway i think mwamvesa pamenepo so awawa board imeneyi ya pension fund imatha kutenga ndalama za pension fund kumangira building taona ku Lilongwe amanga building yokongola kwambiri ya pension fund amanga iwowa chi tower chachikulu eti ndekuti ndalama zija zikugwira ntchito eti eh, amenewanso amatha ku, ku- kupanga invest mma business osiyanasiyana eh, atha kugula ngati chi shoprite chija chikhale chawo ndekuti nonse amene mukupanga business pamene mwamalipira ma rent aja akupita kwa iwo ngati ma business awo akupanga invest ndalamazi eh, now ndi pamene no Amaryllis hotel yafika Ama- Amaryllis hotel eni akewo akuyigulisa okay eni akewo akuyigulisa ndiye anapeza munthu ogula munthu ogula amene anapezedwayo ndi pension fund okay ndi a pension fund aja ku board kwawo anakhala ndikukambirana hey palitu hotel ikugulisidwa ndalama zingati mtengo wake unali 128.7 six billion eh 128 point yakuti billion ningoti 129 pafupifupi billion 129 billion kwacha akuti mugule hotel ija bodi ya pension ija mm inagwirizana nayo inanena kuti ah big deal ili bo ndi anakambirana akuluakulu omwe kucha ah ili ili bo eh anakupitanso kukakumananso ndi akwa Amaryllis eh eni ake Amaryllis amatchedwa ka ah, kaya na Yusuf Investments eh kangati choncho eh anakambirana nawo ndi anasainirana kuti ah tigula tigula okay eh zili bo zili bo ndiye ndimene amadzapangano announce kuti ah tifuna tigule chani eh tagwirizana mtengo mwakuti ndi pamene anthu amati ah inu mufuna mugule hotelo iyi eh mwagwirizana ndalama zingati ah 128 billion ala inu 128 billion ichi akuti eh chimenechichi eh yeah inuyo mtengo umene mwafikapo bwanji iyayi eh mtengo titapanga value chifukwa cha uh, inflation komanso yayi kwacha yagwa eh ndichifukwa chake tikufika pa mtengo umenewo anthu yayi yayi inu pension fund ndalama zisizanu ndalama zi ndi za aMalawi amene amadulidwa ma pension yawo tikuyenera tizipange protect. Inuyo mukugula ichi pa 128 billion mukuona kuti mupangapo profit? Mukachigula chimenechichi ndalama ibwereramo itulukamo? Zitenga zaka zingati kuti 128 billion izatulukemo? Olo inuyo mutati muzifuna muzachigulise anthu angazalolere kukupasani 100 more than that? Iwo aja iya ifeyo tamvana iya ndiye kunayamba kubwera bungwe la maloya ku malawi eeh mls eti eeh eeh kenaka kunayamba kubwera anti corruption bureau kuti iyayi akulu amene aja akutalankhula nawo aja kukhala ngati kuti chilipo chilipo ku 128 kuja kutha kukhala kuti iliko yawo kumene kuja afuna i- agule anene agule amabwana aja agwirizana kumbali akagawane mwina kuli corruption okay ndi anawauza kuti muyime kaye Chaka chatha chimenecho mu November anauzidwa kuti muime kaye. Iya deal itaimisani kaye. Tifufuzefufuze tioneone. Okay? Ndi kunali a civil society, eh aja omenyera maufulu ajaso anaimvaso nkhani ija. Nawonso anabwera. Eh ya ya. Kodi zimene zikuchitika ku ndi chani? Eh? Eh. Ndiye anauzidwa kuti muime kaye tifufuze. Kunalembedwa zikalata, kuli zikalata ndithu muime kaye muime kaye. Ndiye chimene chavuta lero ndichonena kuti adauzidwa chonje kuti muime kaye mu November. Iwo anakhala phee. mapeto ake iwo aja pansi pansi agula ee ndi angopanga announce tagulatu ndalama tawapatsa ndiye nawo a reserve bank tsopano kuona kuti a inu dzindalama mukuti tipange transfers za chani tagula hotel ah mesa hotel munauzidwa kuti muime kaye eya ife tagula ndiye governor wa reserve bank wauza kuti iya iya iya pangani reverse decision imeneyo awo mumafuna muwapase 128 billion yo mm awuzeni kuti yayi yayi apapa yayi ife sitilolera chifukwa ndalamazi sizanu kampani siyanu inuyo mwangopangidwa mwangolembedwa ntchito kuti muyendetse chinthuchi musamale koma ndalamazi ndi za anthu opereka misonkho tione kaye kuti kodi hotelo iyi ndi mtengo wake ndi umenewo Komanso mukupanga phuma kuigula chifukwa chani? Inu nomwe mukumanga hotel. Ee akumanga hotel yawonso aah akumanga hotel. So mukumanga hotel yanu ndiye mukugulanso iyi. Inuyo ukadaulo oyendetsa ma hotelowo mwaudziwa liti? Muli nawo? Eyetu ndiye ayimitsidwa kaye ayimitsidwa kaye. um, nkhani ili pamenepa. Sopano zikalata zimene mwamva mu news lero ndizonena kuti a reserve bank governor aja a Partridge aja hey, eh, achikulire aja ayimisa zimenezi alemba chikalata kuti mm, imisani kaye nkhani ili pati ili pamenepa sitikudziwa kuti kaya apita ku koti kaya apanga chani zioneka komano ayimisa kaye deal ija eya nkhani ija ili choncho zikomo kwambiri ndine nesta the black teacher